now fa kwugide propaganda kwuo sị na ndị nna nna anyị ba ji mmadụ wee na-eni igwe now i ask you kedu onye nyere anyị igwe igwe ọ bụ omenala anyị adịbe kwuru ya ọfụma ọ bụ na ba malịbe ya sị na e ji nna ndị mmadụ wee na-eni eze mmụọ ehe ị ma na ihe believe ya ọfụma ma n'ihi igwe ọ bụ na ọ ba nwa nyere anyị warrant chief mgbe a nọ m mgbe a na-eme endsars ụfọdụ tili vidio a nọ na lekki ee ndị mba ụwa bịa fụ o ee a na-agba anyị egbe ndị mba ụwa gbagburu unu na 20 eh, 19 1929 since ya ahụ oge unu gosiri ya vidio vidio niile atrendị ka ihe amịgo ị jụgoro onwe gị na naijiria akwụrụ adị mma bụ ndị ọcha and ba gwara ba ba ekwena ka igbo chịa maka na igbo na-enupụrụ ba isi anyị na ndị ọcha kedu ndị ka wee bụrụ ọgaranya o ji bụrụ anyị nyebe onyinye nyecha onyinye e wegolu rome kedu ihe mere na rome adị ewetala anyị rome nyechazi onyinye ka ndị ha na-enye nwa onye igbo jụọ onwe gị ajụjụ ndị ọcha bụ the first people merele kidnapping ị ka na-ebelieve today na ị ga-eje eluigwe eluigwe e ji wee kpọrọ batrị gị o nwere ebe bụ eluigwe heaven did not exist anywhere ọ bụ na eluigwe dịlị onye ọcha ama nwere gị na slavery ị nụkwalụ na history na mgbe ebe e dulu ndị slavery na e gwere ba gụọ chemistry e gwere ba gụọ physics e gwere ba gụọ biology e gwere ba gụọ maths e gwere ba gụọ english e gwere ba gụọ anything a na-agụ agụ ị mara akwụkwọ nya ebe ga a na-agụ go and read history and know about this now these same people bring propaganda against your own ancestor and now put their own ahead of your own i bido kpọba st lucy dị asọ yọlụ m ayịyọ st michael dị asọ yọlụ m ayịyọ st james dị asọ yọlụ gị ayịyọ a sịzia gị st okonkwo ị sị tụfịakwa god forbid o jere ọkụ mmụọ ndị nna nna gị ba ofu onye ewe mmaụtụ na-ajụ gị kedu ife ndị nna nna gị ba lụnwulu ndị nna nna gị ba kedu bụ ife ba kpụnwulu na ndị ọcha ị na-anya moto ndị ọcha ị na onye gwara gị na anyị alụrọ akwa onye kwuru na anyị emerọ ya ndị ọcha ba pụtara ozugbo yibe akwa ba pụtara ozugbo yibe akwa ndị nna nna anyị ba meli introduce naanị anyị amalụ na a na-ata mango ata ọ dị gị na ba ama emenwu ka e yibe akwa ndị nna nna anyị ba melụ anyị ma na a na-ama olugbu ama before e weli e sie nri a sị gị na ama na a ga a ga-eyi akwa ndị nna nna anyị ba na-eme surgery na mgbe ahụ surgery ndị nna nna anyị ba na-eme mgbe ahụ e meli e na igbariam history of igbariam e meli e nwako na ogbu history of igba arịa ma emeli ya surgery ndị nna nna anyị ba meli ya with herbs anyị na-eme ya they hide it achọ ka anyị dị superior mgbe ndị nna nna anyị ba na-agwọ ọya 70 percent of ibe a gwọrọ ọya a na-agwọta ya mana today ị ma na ibe ndị a na-azọta na hospital bụ 20 percent 20 percent ka a na-azọta na hospital today unless ma na ọya gị adịrọ critical ọya gị dị critical 20 percent ka a ya azọta ị jeje solu ve wee na-ekwu na fa kwugide propaganda kwuo sị na ndị nna nna anyị ba ji mmadụ wee na-eni igwe now I ask you kedu onye nyere anyị igwe igwe bụ omenala anyị adibe kwuru ya ọfụma ọ bụ na ba ma alibe ya sị na e ji ndị mmadụ wee na-eni eze mmụọ ehe ị ma na ị ya-ebelieve ọfụma mana igwe ọ bụ na ọ ba nwa nyere anyị warrant chief from warrant chief to e bido promote onye to igwe o ji wee bụrụ na igwe obodo gị ka na-ana salary today ị ma na igwe be nna gị ji certificate na-ana salary na gọọmenti 250,000 every month i che na asị 250,000 naira ka igwe be unu na-ana na gọọmenti for being loyal for being obedient maka na agreement ya na ndị ọcha igbo enwerọ eze mgbe gboo anyị enwerọ eze maybe na be emego increase of course not 500,000 maybe na be emego increase eche m nke m nụrụ bụ 250 from igwe igwe gwara m ofu igwe gwara m sị m na 250,000 so mụ amaazị maka ndị ọzọ amaazị m ma e mele increase kwụwa 500 mana igwe be unu ọ dị ka onye a na-akwụ 500,000 igwe be unu na ọ dị ka ndị a na-akwụ 500,000 this is how the thing started mgbe ha bidoziri wee mebe anyị then bekideba wee gbuo ndị nne nna anyị ba ba egbue be na na- na igwe gbue be na igwe gbuchazie be ndị gbara ọsọ wee gba ọsọ eteni wee kwụsịzi ya akwụsịghị ime riot maka ịdịkwa wee na-ekwu mgbe a nọ- mgbe a na-eme eh, em, em, em, EndSARS ụfọdụ tiri vidio a nọ na Lekki ee ndị mba ụwa bịa fụọ ee a na-agba anyị egbe ndị mba ụwa gbagburu unu na 20, eh, 19 1929 ndị mba ụwa na onwe ba ji aka ba gba unu na 1921 29 o nwere onye suru ve to court o nweghị ya menwu ọ bụzi akịta since aha oge unu gosiri ya vidio vidio niile a trend ka ihe amego jụgolo onwe gị since ya gbagbuchala unu na naijiria kedu ihe amego maka na ndị na-achị ka dị obedient to them ibe niile na-achị na naijiria kịta dị obedient to ndị ọcha a na-ekwu ibe ana na naijiria akwụrụ adị mma bụ ndị ọcha ọ bụrụ na onye naijiria nwere ụdị obi a mana bisi echi nke na ba anọ table wee na-ekwu and the power gbara papa kwụ na ka igbo chịa maka na igbo na-enupulu ve isi igbo na-enupulu ve isi igbo bụ the first people na-ekwere a bow down to um, um, elizabeth mgbe ọ bịara na 1950 something ọkwa 1950 something bụ the first time ọ bịa ka 1930 something correct ya na m ka ndị maalụ the story the history kedu the first time uh, uh, Queen Elizabeth bịa ọ bụrọ 1960 ọ dịka 1930 something the first queen bịa Nigeria ọ bịara inene m nwere ebe ọ ya afụ gold 1952 thank you ọ bịara inene ebe ọ ya afụ gold ọ bịara inene ee otu ọ ga-esi wee mebe ebe a ọ na-ele anya ọ bụ na ndị katọlik chọọchị ee kadịma bịa ndị ndị first chọọchị ee kadịma bụ ya em o nwere ụka bụ ụzọ wee pụta before ba change ọ zara aza katọlik chọọchị na ba na-emeki ego wee na-ebugote ee Rome na-ebugote Rome ya bụ Queen Elizabeth wee bido nke ya bidokwe bidokwe business church nke ya wee weta um, Anglican Church otu a ka Anglican Church si wee bido adị m eje Katọlik adị m eje Anglican na the same people na the same people onye aghọgbu ka agba ụnụ tụba ụtụ tụcha ụtụ ụnụ ezigara ba tax na na Rome ego anyị anyị na ndị ọcha kedu ndị ka wee bụrụ ọgaranya o ji bụrụ anyị nyebe onyinye nyecha onyinye ewegolu Rome kedu o me na Rome adịghị ewetala anyị Rome nyechazi onyinye ka ndị ha na-enye ọ bụ na Rome enye onyinye n'ụlọ ụka ba kedu ndị ha na-enye nwa onye Igbo jụọnụ onwe gị ajụjụ jụọ nụ onwe gị ajụjụ atọlụ batrị gị yọla akpụ gị ndị ọcha wee bido mgbe ha na-ele anya ọbụna na be emego anyị pawa o wee bido slavery this time ha bidozi wee zuru anyị n'ori ị malụ na ezuru ụmụ anyị wee set trap eji wee jide all these wild animal ị na-afụ na eh, zoo n'obodo ha ba niile nweche zoo ị ma na wild animal ejidere na be anyị kedu ka esi wee jide wild animal ụmụaka anyị ka eji wee set trap ndị ọcha bụ the first people melụ kidnapping ndị ọcha zuru anyị wee na-eset trap to gorilla to kadimafia lion ma ndị otu ya ebuli ebukọ be wee bukọcha ma alụsị anyị zuru anyị ezuru na-abịara maka gịnị fa analugo anyị our power they took away our spirituality ị ka na-ebelieve today na ị ga-eje eluigwe eluigwe eji wee tọrọ batrị gị o nwere ebe bụ eluigwe heaven did not exist anywhere ọ bụ na heaven na-eme exist onye ọcha ama nji nwa gị wee sikwe mkpakana ka ọ mata anụ ọ bụ na eluigwe dị ile onye ọcha ama nwere gị na slavery ị nụkwalụ na history na mgbe ebe e duru ndị slavery na ekwerọ be gụọ chemistry ekwerọ be gụọ physics ekwerọ be gụọ biology ekwerọ be gụọ maths ekwerọ be gụọ English ekwerọ be gụọ anything a na-agụ agụ ị mara akwụkwọ enye be ka a na-agụ kedu akwụkwọ ị mara enye be a na-agụ Bible and the Quran onye ọcha gwara gị ka ị na-egezina ndị okenye ntị wee gwa gị na ndị okenye niile tara amosu na be niile bụ amosu ka ba bụ onye bụrụ okenye akpọ ya amosu onye ọcha achọrọ ka ị na-adị na na-ege nna gị ntị ọ sị gị na nna gị bụ amosu na nna gị bụ okenye na amosu ka ọ bụ ije anyị na ndị ọcha ije anyị na ndị ọcha ndị ọcha mere anyị alụ their education sọsọ ife education ba melụ gị bụ na ịdị outspoken na-asụ oyibo be before ndị ọcha abịa anyị nwere ndị nka na ụzụ anyị na-agụ akwụkwọ anyị malụ anyị malụ ibe na education na education abụrọ ovu anyị malụ ibe na-amụ ọrụ aka si ike aka before ndị ọcha abịa anyị nwere nsibidi ba ewepụ nsibidi tinyere anyị abịchịdị Abịchịdị abụrụ eh, our our our eh, system of teaching. Ibe anyị nwere mbụ bụ nsibidi. Nya bụ ibe anyị nwere before mana ndị ọcha wepụlụ ya. Ọ na-abụ m chọlụ idele mmadụ ibe gịda anụnwa na-asị ya ee na mụ na Ọka maọbụ ilu- before ilu Ọka ndị elie oke e ọ sị m na ọ bụrọ ya na mụ edena otu a na ọ bụrọ na otu a ka e si ede Ọka m sị ya lie nsị lie nsị ka m bịa jiri intonation onye ọcha wee dee Ọka ndị edegodu A ndị W ndị K kedu ibe oge mgbe ọ- ihe ọ bụ Ọka ọ spelling Ọka dị ebe a ọ spelling Ọka dị ebe a bụgodu na oyibo nwa ụnụ na-agụ nnọkata m na-ajụ onwe m na-asị kedu ife kedu ife K na-achọ na knife nnọkata m na-ajụ onwe m ke kedu ife ọ na-achọ na knife K silent word gịnị ọ dị silent ewepụ ewepụ ọ sị m na ọ dị silent nne dị gị mbụ silent si wepụ ya nya dị na silent itinye ya gịnị ka ọ na-arụzi dị ya wepụ ya that place ezizi ya nwatakịrị spell eyi ọ ya mụ ya spell spell eyi otu o si wee sound eh? and so many of them We are brainwashed like too much. So this is the history of uh, your people. Ndị ọcha zuru anyị n'ori with akwụkwọ nsọ. Maka na akwụkwọ nsọ ga-agwalị gị slaves obey your master you never understand that part. Egwu ụta nke anyị gofee anyị. A sị gị na a maa gị ụla na nchi nke nkịta fata nchi gị nke ọzọ. Ibe ji wee kwu ya bụ maka na ba ma na onye Igbo suo gị ụla eze dị ya n'ọnụ ala. na akaba na onye Igbo ara ka anyị na-anụsa na ba ọgụ ọzọ na ndị ọcha na-atụrụ anyị egwu ndị ọcha wee mee gị ngị bụ giant ka m gwa gị ewepụ na ndị ọcha bịara colonize anyị Africa ka alụ ibe kalịlị moto anyị aka-alụgo ife kalịlị moto ọganezi anya ndị be anyị o nwere mgbe ụmụnna na-atụ ego eziga nwa fa obodo oyibo ị nụrụ maka nke a ị nụ na ụmụnna na-atụ ego azụ nwatakịrị n'akwụkwọ zụchaa nya tụọ ego ziga nwa obodo oyibo a na-asị na ụmụnna tụrụ ego ziga nwa fa obodo oyibo ma ọ ziga nwa n'akwụkwọ onye ahụ gụọ akwụkwọ gụcha akwụkwọ jee obodo oyibo mee masters wee mara ihe otu fa si alụ moto onye ahụ chee ịna obodo be ha ajụ ha ajụ na ọ ma-ana i sizie ọnwụ na ị ga-ana agbaa gị ọgwụ ala ọ dị n'obodo unu ị fụgo onye a gbara ọgwụ ala tụnata ya na naijiria asị na ụmụ akwụkwọ niile a na-ekwu asị na akwụkwọ agbakala isi akwụkwọ na-agbaka mmadụ isi onweghị akwụkwọ akwụkwọ na naijiria agụcha akwụkwọ agbaka gị isi nọọsụ obodo oyibo ga-abụ egwu agwụ akwụkwọ agbaka gị isi nwaanyị o ji bụrụ egwu agwụ n'obodo oyibo agbaka gị isi ị chọbụ ịma ihe ị bịa be anyị dere ba very free ma anyị wee ije bebe dịka etu ọ na-abụ eyecha ya ịkwa- isu ịkwọcha ịmacha bụ isi ama isu ya esi isuche ya esi kwọọ nya akwọ ị kwọcha nya akwọ ị yọọ nya ayọ ị yọcha nya ayọ dazi ị ga-atagide ahụhụ ife ije obodo oyibo mana ọ bụ ije be anyị bụ onye gbuliri anya onye a gafee onye ọcha asị gị na ị na-eje eluigwe mana eluigwe ahụ ị na-eje st michael bụ onye ọcha aba ndị ọcha st timoti bụ onye ọcha aba ndị ọcha meri n'onwe ya bụ onye ọcha aba ndị ọcha jizọs bụ onye ọcha aba ndị ọcha e, josef nna ya bụ onye ọcha aba ndị ọcha 24 elders in heaven bụkwu ndị ọcha kedu ebe onye igbo nọ sọsọ onye fa kwetara na ọ bụ onye ojii bụ ekwensu